bi le 21 mars 2022 n ka foli bɛ mɔgɔ kɔnsiyan bɛɛ lajɛlen ye mɔgɔ kɔnsiyanw folen kɔrɔ kɔfɛ an bɛ tila ka foli wɛrɛ kɛrɛnkɛrɛn tuguni ka kɛ seku tera ka taasibila kɛ a ye ni caman b'a dɔn tɔgɔ min na o ye dragon neuf six connexion sa belebeleba falajɛ bɛɛ denmisɛnnin medayitigi ka dugawu dɔ k'a ye k'a fɔ ala ye a ka kalifa minɛ a la ka bɛn mercredi don ma le 23 février ni san in kɔnɔna la an bɛ dugawu dɔ k'a ye ala ka hinɛ a ni silamɛsu bɛɛ lajɛlen na ala ka wele bɛ s'a ma waati min na a y'a sɔrɔ a bɛ ala ko sira kan a ka dɔnkili caman bɛ yen nɔ dɔnkili ninnu laban na a yɛrɛ b'a fɔ ko ala ka silamɛya dɛmɛ a b'a fɔ ala ka hinɛ mamadu mantonw na sallallahu alaihi wasallam donc an bɛ dugawu dɔ k'a ye ya rabi ala ka lahara so suma a ye a taara ka denbaya min to a kɔ ala ka barika don denbaya ninnu na ya rabi ala ka si d'u ma ale kɛɲɛna si min na i komi aw bɔra k'a mɛn cogo min a ka dɔnkili min n'a titiri ye le mali d'abord dɔnkili in yɛrɛ filɛ nin ye ni waatiw ye an nabɔ an kan ka dɔnkili in ta ka interview k'a kan k'a kɔnɔkuma walawala ka ɲɛ mɔgɔw k'a faamu sabula a bɛ kuma jamanaden ɲumanya de kan jamana kanu n'i y'a ka dɔnkili in ta k'a lajɛ le mali d'abord a ko k'a fɔ n'i bɛ peresidan ɲuman ɲini o ye peresidan ye min bɛ jɔrɔ ni a ka jamana ye fɔlɔ o yɔrɔ la ko un peuple donc o tɛ dɔwɛrɛ ye peresidan min ni a bɛ jamana kɔnɔden bɛɛ kɛ kelen ye si tɛ fisaya ni si ye min ni min ka kan o bɛ d'o ma min ni jɔyɔrɔ min ka kan o bɛ bila yen nɔ jamana kɔnɔden bɛɛ ka hakɛ ka kɛ kelen ye o ye peresidan ɲuman ye peresidan min ni a bɛ jɔrɔ ni a ka jamana ye ko n'i bɛ opposant ɲuman ɲini o ye opposant ye opposant min fɛnɛ bɛ jɔrɔ ni a ka jamana ye yen yɔrɔ la un but o un but ye mun ye hakilina kelen de don k'a fɔ e tɛ fauteuil kan bi fauteuil présidentiel e t'o kan bi ko i tɛ na n'i ka hakilina ɲumanw ye i t'i ka i farikolo i ka nafolo an'i ka hakilina i t'a don jamana kunko la o ma fɔ o tɛ opposant ɲumanya ye opposant ɲumanya ye de i k'a dɔn i ka hakilina min bɛ fanga la o ka hakilina a bɛɛ ye jamana kɔnɔdenw ni jamana ka hɛrɛ de sɔrɔ i k'i ka baara kɛ ni o sira ye o de ye opposant ɲuman ye nin bɛɛ ye darakɔn ka kumakan developetɔ de ye a ka son in kɔnɔna la ko n'i bɛ dɔnnibaga ɲuman ɲini o dɔnnibaga ye ko min bɛ baara kɛ ni tiɲɛ ye o yɔrɔ la ko une foi o bɛ komi n'a fɔ mali un peuple un but une foi donc un peuple a y'o di président ka yɔrɔ ma donc jamana kelen jamana kɔnɔden bɛɛ ka hakɛ ka kɛ kelen un but donc e t'i fanga la o e b'i fanga la o hakilina in ye kelen de ye cɛ jamana in ka yiriwa jamana kɔnɔdenw ka lafiya une foi a y'o ta a y'o di dɔnnibagaw ma yen nɔ baara ka kɛ ni tiɲɛ ye n'an dun y'a jateminɛ dɔnnibagaw ye dɔnnibaga dɔw bɛɛ tɛ dɔnnibaga dɔw ye decision caman ta u ma baara kɛ ni tiɲɛ ye u y'u diyaɲɛmɔgɔw imposer perezidan dɔw kunna yan nɔ diyaɲɛmɔgɔ ninnu ma na kɛ jamana kɔnɔdenw ɲɛji cɛbaga ye nka olu dɔnnibagaw yɛrɛ olu ka hakilina de don olu y'a imposer donc olu ma baara kɛ ni tiɲɛ ye o yɔrɔ la u ye ɲɛmɔgɔ dɔw fana lawulili ka bɔ o pilasi la k'o imposer perezidan dɔw kunna k'a sɔrɔ olu wulikun ka b'u pilasi la jamana kɔnɔdenw ka hɛrɛ nafa ko kun tɛ olu yɛrɛ dama ka kɛlɛ de kun don donc u ma baara kɛ ni tiɲɛ ye warimuguw bɛ ta ka taa di dɔnnibaga dɔw ma election ni fɛnw mana se ko ka duwawu k'u ye a bɛ d'ale dɔnnibaga min ma ale b'a dɔn tigitigi k'a nakun tɛ dugawu ye a nakun ye corruption boloma de don n bɛna nin d'i ma i k'i nɔfɛ jama i k'u bila u ka vote n ye n bɛna nin d'i ma i ka n dɛmɛ n bɛ se ka fanga in nasɔrɔ cogoya min na n'o tɛ dugawu ko tɛ ni dugawu ko don dugawu ɲini don dugawu bɛ ɲini waati bɛɛ k'a sɔrɔ election kuma tɛ nka u bɛ taa n'a ye ka taa di election wagati la a di kun tɛ dɔwɛrɛ ye a di kun ye olu de ye u ka se ka u nɔfɛ mɔgɔw bila u ka vote u ye donc o b'a yira k'a fɔ u tɛ ka baara kɛ ni tiɲɛ ye o yɔrɔ ninnu na n'a sɔrɔ ko tiɲɛ don n'u taara wari d'i ma dugawu kɛ n ye a fɔ ni jamana kɔnɔdenw ka hɛrɛ b'i ka ɲɛmɔgɔya de la ala k'a nɔgɔya i ye ni jamana kɔnɔdenw yɛrɛ ka hɛrɛ t'a la ayiwa ala kana d'i ma n'a sɔrɔ a tigi nakun ye k'a ŋaniya ye de ka jamana kɔnɔdenw ka hɛrɛ ko de kɛ a ti digi a la o nka n'a digira a la c'est que a nakun to a nana i kɔrɔnpili de kama a ko n'i bɛ nangamaden ɲini darabɔn ko ten n'i bɛ nangamaden ɲini o b'a fɔ de fɔlɔ ko a ka pays fɔlɔ donc a b'a ka jamana in de bila sanfɛ fɔlɔ ale tɛ intérêt personnel lajɛ kuma caman caman de bɛ son in kɔnɔ n y'o fɔ cogoya min na a bɛ interview kelen kun bɔ walasa ka kɔnɔ kuma ninnu ɲɛfɔ n'an y'a ka introduction in de ta fɔlɔ ka o kɛ ka an ka interview in kɛ donc n'i bɛ nangamaden ɲini o b'a fɔ de fɔlɔ ko a ka pays fɔlɔ hali bi an bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ darabɔn na ala ka yafa a ma k'a dayɔrɔ suma donc nangamaden n'i ye darabɔn ka kuma ta k'a lajɛ nangamaden de dɔgɔyara mali kɔnɔ parce que mali bilama maa caman b'a kɔnɔ darabɔn ka fɔ la u tɛ nangamadenw ye ka d'a kan u ta tɛ pays fɔlɔ ye u ta tɛ mali fɔlɔ ye olu bɛ ko wɛrɛ ɲinina min tɛ mali ye olu bɛ u yɛrɛ ka intérêt personnel de bila sanfɛ ka maliko bila duguma olu tɛ mali ka intérêt bila sanfɛ olu t'a dɔn k'a fɔ ko mali ka intérêt bilalen sanfɛ o de bɛ kɛ hɛrɛ ye olu yɛrɛ fɛnɛ ma min bɛ bonya ka tɛmɛ olu yɛrɛ kelen k'a fɔ k'u b'u ka intérêt personnel ɲini ye olu t'o dɔn jamana in kɔnɔ yan nɔ kow dogolen tɛ mɔgɔ la koyi k'a fɔ jamana in kɔnɔ yan nɔ bɛɛ dɔnnen don yan koyi waati dɔw la an bɛ to k'an tugu k'an yɛrɛ lafili ɲɔgɔn ma de sinon bɛɛ jogo dɔnnen don yan nɔ k'a fɔ bɛɛ sugu dɔnnen don an bɛ to k'an tugu k'an yɛrɛ lafili ɲɔgɔn ma de n'o tɛ bɛɛ sugu dɔnnen don min ye min ye ani min bɛ sɔn min ma o dɔnnen don min bɛ ka min kɛ i bɛ k'a kɛ kun min kama o dɔnnen don waati dɔw la an b'an tugu k'an yɛrɛ lafili ɲɔgɔn ma de nka n'a sera waati dɔw ma fo fɛn dɔw bɛ yen nɔ olu tiɲɛ ka fɔ ɲɔgɔn ɲɛna jamana ko in na yan nɔ a dɔnnen don min ta ye min ye ani min ta tɛ min ye o dɔnnen don n'i ye kow lajɛ mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ c'est à dire olu yɛrɛ bɛ k'a ɲini jamana in bɛ se ka tɔ bɛɛ tintin dingɛ kɔnɔ cogoya min na jamana bɛ dingɛ kɔnɔ olu dɔw b'a ɲini k'u bɛ bɔgɔ de cɛ k'a k'a kan k'a datugu ka da la siɲɛ kelen nka aw da finna aw ma koro dun dɛ k'a fɔ aw da finna aw ma koro dun f'aw ka fɛn dɔ de faamuya i b'a fɔ k'i bɛ bɔgɔ cɛ i b'a kɛ fɛn dɔ kan dingɛ kɔnɔ nka n'a fɛn in ma to dalen n'a jɔlen don a sen kan dingɛ kɔnɔ bɔgɔ kɛ o kɛ a kan n'a y'i yuguyugu bɔgɔ min bɛ k'a sanfɛ o bɛ jigin duguma senkɔrɔ de wa n'o jiginna duguma senkɔrɔ n'a ye sen ta k'a da o kan a ni a ni a ni bɔ a ni bɔda de bɛ surunya i bɛ bɔgɔ wɛrɛ cɛ i b'a k'a kan n'a y'i yuguyugu bɔgɔ in bɛ jigin duguma n'a y'i sen da bɔgɔ in kan a bɛ yɛlɛ sanfɛ tuguni dɔɔni dɔɔni fo ka n'a kɛ a bɛ na se do bɔda ma dɛ a bɛ bɔ e ka ŋaniya juguya min n'i ko k'i b'a datugu dɛ o bɛ kɛ sababuya ye k'a labɔ dingɛ yɛrɛ kɔnɔ siɲɛ kelen maliko in filɛ nin ye dɔw dɔw dɔw bɛ fɛ a ka kɛ cogoya min na a ma kɛ ten tɔ dɛ o de gannen don u la u kun bolo ko a bɛna kɛ min ye a ma k'o ye dɛ o de bɛ k'u tɔɔrɔ wa halisa u bɛ fɛ a ka kɛ min ye a tɛ k'o ye yan koyi ko in ka di dɛ ko in ka di wa ko in bɛ tila ka diya ka tɛmɛ nin bɛɛ kan yan ko in bɛna diya ka kɛ yan tama tama tama tama ja bolo dɔ bɛ sɔn ka yɛlɛma ka kɛ golongoloba ye yan hali bi an ka taa c'est à dire n'u bolo k'a bɛna kɛ min ye a ti k'o ye yan nɔ ni ala ko ko fɛn min k'a bɛ dilan danfɛn tɛ se k'o tiɲɛ sa u bɛ sɛgɛn nin bɛɛ la ka tila k'u lafiya ti dɔ wɛrɛ la ko o ko de bɛ yen k'o de bɛ se ka jamana in coron u b'a essayer k'a fɔ k'u bɛ o kow de ta k'o yanga ko minnu bɛ yen n'o bɛ se ka jamana in bɔ bolo la u b'a essayer k'o kow de nɔrɔgɔ k'o kow de tiɲɛ a dɔw mana wuli ko olu ye journaliste ye liberté d'expression a donna ta bɔra ta anw ka baara ye de ka mɔgɔw informer ka kibaruyaw di mɔgɔw ma anw ka baara ye de ka kibaruyaw jɛnsɛn nka i t'u ye abada ko min bɛ jamana in sankɔrɔta k'u bɛ o kow ta k'o jɛnsɛn ayi u t'olu kɛ i b'a dɔw ye fɛn o fɛn de bɛ yen nɔ k'o de bɛ kɛ sababuya ye ka jamana in nɔrɔkɔ ka jamana in tɔgɔ ɲagami ka jamana marabagaw ka u u u mangoya u bɛ bɔ ni o kow de ye sanga ni waati u b'olu de publier nka ni fɛn min bɛ yen nɔ k'o bɛ jamana in sankɔrɔta o bɛ jamana lakanabaaw sankɔrɔta u tɛ bɔ ni olu ko ninnu ye wa hali n'u bɔra n'u ko k'u bɛ bɔ n'o ye don min na u b'o kɛ c'est à dire hypocritiani ye k'o bila dɔrɔn ka tɛmɛ commentaire t'a la fɛnba t'a la mais ni fɛn min bɛ yen n'o bɛ jamana marabagaw ou bien jamana lakanabaaw ko binkanni jugu dɔ taara kɛ olu kan ka taa olu bɔnɛ u ni na cogo dɔ la ou bien ka tiɲɛni sugu dɔ don jamana kɔnɔ u bɛ bɔ k'o o publier publier cogo sugu dɔw la ka commentaire sugu dɔw kɛ k'o accompagner i yɛrɛ dabali bɛ ban quoi ko olu ka baara ye information dili ye chaîne kirikara minnu bɛ jamana kɔ kan n'olu tɛ jamana ɲɛlen fɛ olu tɛ jamana basumalen fɛ olu mana kibaruya min bila u bɛ sin k'o ta k'o accompagner k'a sɔrɔ ORTM o bɛ bɔ ka kibaruya dɔw bila an yɛrɛ ka minisiriw bɛ bɔ ka kuma dɔw fɔ an ka sɔrɔsiw y'a kɛ tan u y'a fɔ tan an ye nin décision in ta an y'a kɛ tan an y'a kɛ tan u t'olu latɛmɛ u ka pagew kan nka i bɛ taa sɔrɔ occidentaux dɔw ka chaîne kirikara dɔw bɛ bɔ ka information fu dɔw bila ka sɔrɔ tiɲɛ t'a la verifiyeli cogo t'a la u bɛ sin k'o accompagner ka tila ka commentaire baw tugutugu o nɔfɛ n'i ye journaliste ye k'i ka baara ye mɔgɔw informeli ye i ka baara ye kunnafoni dili ye a ɲuman n'a kolon n'i ma ɲa kɔ i b'a di fan bɛɛ de fɛ nka n'a sera niveau dɔ ma i ka jamana kɔnɔ den ɲumanya o b'i bali i ka kibaruya dɔ di min b'i ka jamana yɛrɛ coron i kɛra kunnafoni dila ye cogo cogo kunnafoni dɔ bɛ yen n'i b'a dɔn a b'i ka jamana coron a b'i ka jamana ɲagami i ka fasoden ɲumanya o de b'i bali i k'o kibaruya bɔ maa min n'i b'i faso fɛ jamana ko tɛ dɛ i fa ka du n'i b'a fɛ ni maa minnu wulila ka na k'u bɛna du ci i kɛra tiɲɛ fɔla ye cogo cogo k'u bɛ ka e fa ka du ɲini k'u bɛna taa ci ka filenkolon ci ka dagakolon ci n'i ye duden ɲuman ye i kɛra tiɲɛ fɔla ye cogo cogo i b'i datugu i tɛ sɔn k'a jira o de kama a bɛ fɔ fɛn dɔw bɛ yen nɔ n'i y'a dɔn ko n'i kumana a la a bɛ kɛ tiɲɛni ye i da de i kɛra tiɲɛ fɔla ye cogo cogo i ma nkalon tigɛ o n'i y'i da de k'i sigi i ma nkalon tigɛ o mais n'i y'a yira i ye tiɲɛ fɔ dɛ nka e b'a dɔn a kɔlɔlɔ bɛ se e ni i dɔgɔninw n'i kɔrɔw ni i mansaw ma i tɛ sɔn k'a yira o n'i ka fasoden ɲumanya i ka i ka i b'i faso fɛ i b'i ka du fɛ o de b'a to i t'a yira donc kibaruya min bɛ e ka dugu ci n'e b'i ka dugu fɛ e b'i ka jamana fɛ e bɛ bɔ n'o ye cogo di kibaruya min b'i ka dugu ɲagami ni e b'i ka dugu fɛ e bɛ bɔ n'o ye cogo di prétexte de don k'a fɔ ko anw ye kunnafonidilaw ye aw ye kunnafonidilaw ye san joli kɛlɛ bɛ nord la aw jɔni wulila ka taa ko terorisiw taara nin dugu in ci ko aw taara hali a jeninen tasuma nɔ ka taa filime k'a yira an na aw jɔni sera ka taa kɛ a ye bɔ a ka fɔ an ye ni journalisiya t'o ye kɛ n ko mɔgɔ wɛrɛw de bɛ bɔ k'a fɔ a kɛra tan kɛra tan min yɛrɛ bɛ digi ne la min bɛ ne dabali ban n'a bɛ digi ne la fo ka dan tɛmɛ terorisiw yɛrɛ mana bɔ ni imaji min ye u b'o imajiw de ta ka o publier ka tila ka u ka commentaires da o kan ni terrorisiw t'a fɛ o ka ye o ni terrorisiw t'a fɛ ka mɔgɔw ja lasiran ka mɔgɔw papa ni terrorisiw t'a fɛ kibaruya in ka kɛ kɛcogo sugu dɔw ye est-ce que u bɛ bɔ n'a ye don jumɛn aw delila k'u ye ko u bɛ k'u labɛn waati min na k'u bɛna taa campw atake k'u bɛna taa villagew atake k'u y'olu filime k'olu bila en avance ko nin don in an bɛna taa nin ko in de kɛ u t'o kɛ o ni dadigiw kɛr'u la aw delila k'u ye k'u ka suw filime k'o di aw ma k'aw k'o bila wa u t'o kɛ o olu t'u arrange o donc fɛn min bɛ u arrange u man'o de filime k'o bila aw fana b'o ta ta k'o o cari cari k'aw ka commentaire kirikaraw da o kan ko aw ye journaliste ye o journalisiya bɛ fan jumɛn fɛ i yɛrɛ faso contre e b'i ka journalisiya kɛ o de ye n'i ye journaliste ye wuli ka taa nord la i ka taa kibaruya ta sun kɔrɔ i k'a d'an ma n'i y'o kɛ an bɛ tɛgɛrɛ f'i ye k'i ta ye kunnafoni di ye nka n'i m'o kɛ i dɔnnen don koyi n y'o de fɔ kuma kɔnɔ bɛɛ dɔnnen don bɛɛ sugu dɔnnen don maliko in na bɛɛ sugu dɔnnen don an bɛ to k'an yɛrɛ lafili ɲɔgɔn ma de n'o tɛ bɛɛ sugu dɔnnen don min ye min ye min bɛ sɔn min ma o dɔnnen don y'a fɔ o dɔnnen don an bɛ to k'an yɛrɛ lafili ɲɔgɔn ma de nka ala ma fɛn min tiɲɛ danfɛn tɛ se k'o tiɲɛ dɛ o y'a laɲini aw ka tiɲɛ maa minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ kuma camanba la fɔ anw fɛ a ye election don tan a ye election bɔ tan ni election bɛ aw bɔ bolo la o 91 coup d'état kɔfɛ ka na se fo

o election kelen ni election bɛ ko dilan o ko election ka ɲi o o election sigilen munna aw wulila o nɔfɛ k'o ta k'o bin kudeta ma IBK sigi mais munna aw wulila o nɔfɛ donc hali ni maa wɛrɛ sigira n'i tɛ k'a kɛ ka ɲɛ jamana kɔnɔdenw bɛ wuli i nɔfɛ o wulili wulili wulili e b'a bila dɔ wɛrɛ bɛna transition kelen de ta fa o kɛra sɔrɔsi ye o o ma kɛ sɔrɔsi ye o transition wɛrɛ de bɛna kɛ yanni ka election wɛrɛ kɛ tuguni donc président minnu bɛ yen n'u sigira ka na se bi ma a jɔnni bɛ yen nɔ k'u ko ko ɲɛdonna tɛ kɛ an na ni asimi goyita n'a ka mɔgɔw tɛ jɔnni de bɛ yen fanga jumɛn de sigira k'a ko ko nanzaraw tɛ ɲɛdonna k'an na bilen donc o yɔrɔ la bɛɛ man ka jateminɛ kɛ mɔgɔ dama minnu sara mali ko in na olu ka saya bɛna kɛ fu ye wa hali hali n bɛ kuma la sisan sisan yɔrɔ min na n'ala ma jange i bɛ taa sɔrɔ sɔrɔdasi dɔ ni bɛ ka bin maliko la halisa dɔw de bɛ jamana kɔnɔ olu de bɛ k'o kɛ i komi i n'a fɔ fɛn fu olu de bɛ k'o kɛ i komi i n'a fɔ fɛn fu jamana bɛ se ka taa ɲɛfɛ nin kan k'an ka taa u sigi n'i y'a jateminɛ emmanuel macron bɛ t'i sigi pau an t'a dɔn je ne sais pas où ka a fa filanw ni a mɔkɛ filanw wele ko a ye n'an sɔrɔ yan nɔ perezidanw bɛ sɔrɔ ka taa ɲɔgɔn cɛ kelen tɛ fila tɛ saba tɛ duuru waa joli de olu ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ yen nɔ nin ɲɔgɔnna ni aw den filan n'aw mɔden filan o ɲɛdonnaw bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn ɛ mɔgɔ duuru bɛ taa e kelen sɔrɔ yen fɛ kuma sɛbɛlama yɛrɛ t'i da fo manamanakan fɔ décision bɛ ta hali a don n'a ka kumakan lajɛ ko mali autorité ye rfi ni france 24 ko o tɛ o tɛ o tɛ olu tɛ kibaruya di mali kɔnɔ bilen o ko gana la k'a bɛ cedeao ɲɛmɔgɔw wele u ka non ça c'est ça nin kabako yɛrɛ dan de don quoi n'i y'i sigi ka lajɛ n'i m'i yɛrɛ bonya bilahi mɔgɔ t'i bonya n'i y'i yɛrɛ bonya o n'a ta o ta mɔgɔ bonyabali dɔw b'u ka dɔgɔyama s'i ma dɛ nka bɛɛ ti jɛ k'i dɔgɔya donc f'an k'an yɛrɛ bonya de n'an m'an yɛrɛ bonya maa tɛ se k'an bonya n'an y'an yɛrɛ bonya mɔgɔw bɛ sɔrɔ minnu bɛ an bonya hali ni dɔgɔyabaga bɛ sɔrɔ an na dɛ a tɛ kɛ komi n'a fɔ n'an y'an yɛrɛ di dɔgɔyama ma donc o de bɛ k'a yira u la k'a fɔ mali ti jamananin ye bilen mali ti jɔnya juru kɔnɔ bilen donc fo de ka faamu o de bɛ ka yira donc o de bɛ yira o sira de bɛ taama mali autorité ye autorité min bɛ an kunna sisan nɔ décision caman u y'a ta fanga tɛmɛnenw na an m'olu ye dɛ ka fɔ an m'olu ye an ma surunya k'u ye ka daminɛ macron yɛrɛ a ye taaliko kuma min fɔ k'a bɛ taa mali la n'a tilala ka bɔ a ma yanni o cɛ a kun ye mun fɔ ko transition fanga in ko illégal c'est illégal c'est illégitime o ko ninnu bɛɛ kɔfɛ pankapurutuw ni kumamuguw ni fɛn caman kɛra a ma ci ka k'a la o fanga illégal ani illégitime in ale yɛrɛ tilala ka wuli k'o wele tuguni k'a fɔ k'a bɛ taa bɔ yen k'a ka condition dɔw fɔ hmm, a taakun tun tɛ dɔwɛrɛ ye o n bɛ taa n bɛ taa n ka mɔgɔw lajɛ nord la donc k'a fɔ ko anw ka autorité min bɛ yen sisan olu ka wuli ka taa ale sɔrɔ yen nɔ u y'a yira la k'a fɔ k'o ti kɛ n'i nana k'i bɛ t'i ka mɔgɔw lajɛ t'i ka mɔgɔw lajɛ n'i n'u tilala ɲɔgɔn na segin i ka t'i ka taga la i ka so anw tɛ taa i sɔrɔ yen nɔ n'i nakun ye anw ye i ni anw bɛ ɲɔgɔn ye an b'an ka kuma kɛ donc a y'a ye k'a fɔ a ni ko kɛra o cogoya ten ko dɔgɔyama bɛna ye ka ɲɛsin olu ma o bɛɛ y'a sɔrɔ kow bɛ ka kow kɔ mun mun dɔɔni dɔɔni ko wa problème t'a la n'a nana u ka ɲɔgɔn sɔrɔ aéroport la n'u ye ɲɔgɔn sɔrɔ aéroport la yen nɔ u b'u sigi u b'u ka kumaw kɛ kɔfɛ ale bɛ tɛmɛ ka taa an ka jamana ɲɛmɔgɔw y'a yira la k'a fɔ o fana ye dɔgɔyama de anw ma i nakun tɛ anw ye hali bi n'i nakun ye anw ye i bɛ t'an sɔrɔ palais de la an bɛ kuma wa n'an taara palais la fɛnɛ kumakan minnu b'i da ko an bɛna kuma aw bɛna vɔti kɛ kuma jumɛn aw bɛna nin kɛ kuma o t'i ka sira ye o ye anw jamana kɔnɔ denw anw yɛrɛ dama ka kuma de n'i nana aw bɛ anw ka jamana kɔnɔ kun min kama insécurité mun bɛ yan aw jɔyɔrɔ ye mun ye a la an kan ka mun de kɛ an bɛ jɛ ka ko jumɛn ni jumɛn de kɛ o insécurité ko kama an bɛ taa kuma o de kan n'o tɛ k'a fɔ election bɛ kɛ nin don a tɛ kɛ nin don o t'e ɲɛsira ye e da t'o la donc a y'a ye tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la n'a y'a kɛ cogo dɔ ye a bɛna na dɔgɔya c'est-à-dire diɲɛ bɛna tigɛ a la farafindugu bɛɛ bɛna tigɛ a la o y'a sɔrɔ ko in ma kɛ nin cogoya ye tan a fana y'a bɔ a ma ko covid covid jumɛn ɛ eh, covid o m'e bali ka yala i ka taa fan wɛrɛw fɛ o tun bɛ yanni e tun ka na yan e tun t'a dɔn ko covid bɛ sen na n ko covid tun bɛ sen na yanni i ka decision ta k'i bɛ taa mali la donc nin ko minnu fɔra a y'a ye dɔgɔyama b'o kɔnɔ a ka sɔrɔ ka bɔ a ma o ko ninnu bɔra a ma kow ka tila ka na dégénérer tantôt nin cogoya in na ka na relations bɛɛ tiɲɛ tiɲɛ cogo dɔ la parce que u bɛna jɔmaya o jɔmaya ta ka na a bɛ y'u la k'a fɔ an tɛ jɛn ni nin nin tɛ k'an na ɔ sisan tuguni tile fila in na kuma jumɛn b'a da tuguni a bɛ ka tila ka segin ni o kuma kɔrɔw de ye tuguni fanga illégitime et illégal a bɛ ka segin ni o kuma de an y'o disiki an y'o o misiki lamɛn a k'a changer a ka kuma a ka a ka dɔnkili wɛrɛ ta n'o tɛ an y'o lamɛn an tɛmɛn'o kan ka ban o tɛ jaabi bilen e de y'o fɔ i tilala k'a yira k'a fɔ bien vrai que aw ye illégitime ye a ye illégal ye mais n bɛ fɛ n'aw ka kuma n bɛ fɛ an n'aw ka ɲɔgɔn ye ɔ ni bangeyɔrɔ bɛ ma n'i tilala ka segin k'i bɛ na o kuma kelen kan an bɛ m'o d'e ma bilen yan o tɛ d'i ma o donc rfi ani france 24 u suspanna ka bɔ mali kɔnɔ u ti u ti kibaruya di mali kɔnɔ wa a ɲininen don maliden bɛɛ fɛ maa si kan'u ka kibaruya di mali kɔnɔna la tuguni ka da mun kan u ka désinformation bɛ information minnu di u bɛ désinformation de kɛ c'est à dire fɛn min ti tiɲɛ ye fɛn min ti cogoya min ye ka essaye ka o manamanakan suguw ta ka olu fɔ u b'olu de kɛ ka sɔrɔ o tɛ tiɲɛ ye o kama u suspanna ka yira k'a fɔ o tɛ kɛ an tɛ jɛ n'o ye mɔgɔ faga dɔw kɛra yen fɛ ka t'o ta k'i b'o namara namara k'o kɛ mali armée ka ko ye komi n'a fɔ mali armée de y'o kɛ komi nin de y'a don tan nin de y'a bɔ tan non non non donc o min ye o ye n'o ye désinformation ko ye ani k'o kɛ fausse allégation ninnu donc o tɛna na kɛ yen nɔ fɛn min ka taa ta ka da jamana marabagaw la jamana finitigiw la fɛn min ni c'est à dire a vérifier fɛn t'a la min bɛ se ka a sɛbɛntiya ko tiɲɛ don a preuve filɛ nin ko in kɛra olu de don a filɛ nin ye o tɛ yen nɔ fɛn min kan ka vérifier a ma vérifier ka taa ta dɔrɔn k'a fɔ ka a bari mɔgɔ la ka sɔrɔ o tɛ donc o de kama o fɛn na o ma bɛn o ma union européenne yɛrɛ ko c'est inacceptable k'a fɔ de ko c'est à dire ka ni eh, eh, c'est inacceptable c'est à dire la, la suspension ka ni, ni rfi ni france 24 ka o olu ka diffusion olu ka publication n'olu ka fɛnw k'o suspend mali kɔnɔ ko c'est inacceptable k'o man ka kɛ or il y a quelques semaines faransi kelen ani union européenne kelen olu ye nin sanction ɲɔgɔnna exact ta russie media dɔw kan russia today ani eh, sputnik k'o suspend union européenne kɔnɔ ko ka d'a kan ko olu fɛnɛ bɛ kibaruya min di k'o ye propagande ye olu bɛ propagande de kɛ c'est à dire ka na ni kibaruya dɔw ye putin bɛ ka guerre min kɛ nin san nɔ o kibaruya ninnu bɛ kɛ sababuya ye ka hakilina don mɔgɔw kunkolo la mun b'a to u ka putin soutenir ko u bɛ o information sugu minnu bila olu y'o decision ta ko ka o o o suspend union européenne kɔnɔ ɛ ni aw taara o ko kelen kɛ france 24 ni rfi y'o ko kelen kɛ mali kɔnɔ mali autorité fana y'o decision ta cɛ problème bɛ fan jumɛn donc a ka di aw ye cogo min a bɛ kɛ ten mais ninnu man k'a kɛ ten tɔ donc o ni min yɛrɛ bonya i ti bonya o komi u bɛ deli k'a kɛ ka tɛmɛ fosi ti bɔ a la u b'a kɛ mɔgɔw la fosi ti bɔ a la ni olu don décision bɛ ta olu bolo nin tɛ kɛ anw fɛ yen a tɛ kɛ o ɲɔgɔnna exact n'o kɛra mɔgɔ wɛrɛ fɛ n'o fɛnɛ ko k'a bɛ décision ta ko nin tɛ kɛ anw fɛ aw b'a fɔ k'o tɛ kɛ nin tɛ kabako dan ye yɔrɔ nin ye kabako ye dɛ donc n'i m'i yɛrɛ bonya i tɛ se ka bonya mali autorité min bɛ sisan o bɛ k'a yira de k'a fɔ mali ye jamanaba de ye mali ni bonya de ka kan wa mali bɛ bonya fɛnɛ maa minnu bɛ mali kɔnɔ yen nɔ n'aw b'a essayer k'aw bɛ mali dɔgɔya aw b'aw yɛrɛ de dɔgɔya o c'est à dire fɛn dɔw bɛ yen nɔ bamananw bɛ to ka zana fɔ ko n tɛ kuma folo fɛ fo f'a ka n kan naminimini tuma min na maa caman sigilen don u tɛ ka kuma aw ka panga puruti ninnu fɛ an'aw ka kibaruya kuntanw n'aw ka manamanakan sɛbɛn ninnu ni fɛnw fɛ a tɛ komi i n'a fɔ ko u ɲɛ t'aw la ou bien ko u tɛ se ka bɔ ka dɔ fɔ aw ma de nka a ma se o yɔrɔ de ma fɔlɔ ni syɛ b'i bolo muru b'i bolo a ma se i ka marifa t'a kama i b'a da k'a kantigɛ ni muru ye mais n'a sera de ko a sera marifa ci yɔrɔ ma syɛ porokotora a bɛ boli ni fɛnw na sentɛgɛ tɛ se k'a gɛn k'a minɛ marifa bɛ sɔrɔ ka bɔ yen donc fɛn tɛ ka fɔ aw dɔw ɲɛna parce que aw dɔw jaabi kumaw ma se fɔlɔ de n'a waati sera aw bɛna n'a faamu k'a fɔ min don jamana ko in na kulokan tɛ soit i ka tugu mɔgɔw kɔ an k'a dilan ɲɔgɔn fɛ soit an ka tagama i kan k'a dilan o dɔrɔn de don cogoya fila t'a la o dɔrɔn de don fara mɔgɔw kan k'a dilan an k'a dilan ɲɔgɔn fɛ soit an ka taama i kan k'a dilan o dɔrɔn de don donc jamana kɔnɔ den ɲumanya a bɛ dɔn kɛwalew la a bɛ dɔn kɛwalew la donc bɛɛ sugu dɔnnen don min ta ye min ye ani min ka laɲini ye min ye o ma filiman tɛ n'aw ye kibaruya dilaw ye a ye taa nord la aw ka taa kibaruya t'a sun kɔrɔ k'a fɔ an ye aw kana aw ta kɛ ko mɔgɔ wɛrɛw mana min publier aw b'o ta dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ publication mana kɛ mɔgɔ dɔ man'a publier dɔrɔn o mana a a a commentaire min k'a la titre ni fɛn minnu k'a la u bɛ sin k'o copier coller k'a kɛ hali ni faute min bɛ nin ta in fɛ o faute kelen i bɛ t'o recopier len sɔrɔ dɔ in ta la yan fɛ n'i ye kibaruya ye y'a lamɛn i ye min faamu a la i b'o de fɔ kɛ. n'a sɔrɔ kumaw fɔra kow kɛra i nana i y'a ta i ka hakilina ye min ye i y'a développer i ka analyse n'i ka fɛnw kɛ i y'a fɔ mɔgɔw ɲɛna o bɛ faamu mais dɔ b'a bila in fɛ dɔrɔn i bɛ sin k'a copier coller ka sɔrɔ i m'a vérifier i t'a dɔn a bɔra fan min fɛ i t'a dɔn c'est à dire tiɲɛ don wa nkalon don wa e ka sira t'a la e kɔni b'a ta dɔrɔn k'a bila e bɛ jamana kɔnɔ yen nɔ ko bɛ ka kɛ jamana kɔnɔ e faso ninnu de bɛ bɔ jamana wɛrɛ la an tɛ jamu kelen ye an tɛ siya kelen ye an tɛ kɔntinan kelen yɛrɛ la olu mana na kibaruya min bila e bɛ sin k'o ta k'o bila k'o kɛ tiɲɛ i tɛ wuli k'i gɛrɛ a yɔrɔ la olu bɛ fo dɛ kilomɛtiri n'olu sera ka bɔ fo yen ka na e min b'a kɔnɔ olu ka baara ye zurunalisiya e ka baara ye zurunalisiya ye olu bɔra fo kɔntinan wɛrɛ ka na ko ɲɛɲini kama e min bɛ o kɔntinan kelen kɔnɔ e bɛ dɛsɛ a dugu kelen kɔnɔ e bɛ dɛsɛ ka wuli ka taa ɲɛɲini donc n'i dɛsɛr'o la kan'a fɔ k'i ye journaliste ye kan'o fɔ donc hali bi jamanako de don an bɛ maliko de la wa an bɛ maliko in kɛ dɛ f'an seko n'an damayira an se ye fɛn o fɛn ye k'o kɛ an b'o kɛ donc o dakuruɲɛ damadɔ kuma tun bɛ yen k'o fɔ an bɛ duwawu don kɛ jamana in ye hali bi ala ka jamana in basuma jugu dogolen na bangelen ala b'a dɔn ka tɛmɛ an yɛrɛ kan ala ka jugu ninnu ala k'u bɛɛ bange an ɲɛna n'ala y'u bange an ɲɛna u kɛlɛ cogo ɲuman a fɛɛrɛ a daluya a seko ala k'a di an ma an k'u tereke k'u tereke k'u tereke fo ka terekebali ɲɛ b'u fɛ ya rabbi ala k'o k'a ka alaya bonya kama ala k'o k'an kuntigi muhamadu sallallahu alaihi wasallam la hɔrɔma kama o dakuruɲɛ damadɔ kuma bɛ yen k'a fɔ an ka kuma sumayalen don sisan réseaux sociaux sanfɛ nka an seko ye min ye duguma an bɛ k'o kɛ n'an ni bɔli ka kan waati min na ko tan y'an pɛrimete an bɛ bɔ an b'o kɛ nka sani o cɛ mɔgɔ si kana aramu bila i seko ye min ye k'a kɛ kɛnɛ fara dogo kan i k'a kɛ jamana in ye nangamadenw olu b'a fɔ de k'u ka jamana fɔlɔ wa ala k'an bɛɛ kɛ jamana fɔlɔ tabaga ye ka yanga miliyari kɛra i bolo cogo o cogo ni jamana basigilen tɛ esike n'i ka miliyariya i ka miliyaritigiya esike n'a diyabɔ jamana in kɔnɔ yen